world bank yatulutsa lipoti malawi ndi dziko losauka kuyerekeza 2020 izi zosadabwisa chifukwa jairos wakhala akutiuza kunena kuti timumva kuwawa mpaka 2030 kwa zaka zochuluka malawi congress imagwisa ntchito dzina la kamuzu pa kampeni lero tawayesa amalawi akulira 2025 akulephera kunena za fetereza mmisonkhano kodi mavuto azachuma athana nawo motani anatinamiza 2020 lero akusowa chonena
zikomo anyamata lero a president ndinene mawu awa kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata amolalo zikomo akuti bakili muluzi tv akuluakulu tinene zoona pano amalawi akufuna experience osati experiment ndidzapanga chakuti tidzachita zakuti ndi zimene zaononga dziko lino mu nthawi ya mutharika thumba la chimanga 7000 pano tikugula 100000 ndiye mmalo motenga mabiliyoni ndikuyika kwa admarc jairosi akugawira azibusa akuluakulu those promised to end corruption are the one sharing money to voters ma 50000 8.4 billion mafumu aphunzitsi akunyamulidwa mmalole ku state house jairosi akulonjeza kuthana ndi katangale mbali inayi akupulinta ndalama ku reserve bank kumagawira anthu in addition to that those demanding corrupt free malawi are the receivers of that money. HRDC, Public Affairs Committee, majaji, azibusa, Anti-Corruption Bureau, mafumu, amadzudzula atsogoleri pa nkhani ya corruption. Mbali inayi akulandira mabiliyoni kwa Chakwera. Ndiye timanena kuti pa 16 September tikhale tcheru. Amene akupulinta ndalama nkumagawira anthu osavotera. Ngati Amalawi chitukuko chenicheni ndi kutsitsa katundu osati kugawa ndalama purezidenti wa nzeru amakhazikitsa programu ya fetereza osati kugawa zikwanje anyway izo zinali nkhani za mmaboma kuchokera kwa jairosi wa ku kasiya mu nkhani zina timafuna tipereke malangizo kwa michael usi timakuonani mmisika mugawa ndalama abale anu akuvutika kumudzi brother wanu biswick akuyendera njinga ya hamba zidzukulu zanu zikuvutika ndi njala kusowa fizi chosangalatsa ndi chani kuthandiza ena abale ako akuvutika chifukwa munthu umayenera kusesa mnyumba usanafike panja koma michael usi abale ako akuvutika kwa gordon boma la mulanje inu mukudziwa kuti mbere mwa mkulu ameneyu anabadwa atatu bisweki kileva ndi michael usi kileva anatisiya makolo ake anamwaliranso anatsala iyeyu ndi mkulu wake biswek ndikunena pano amakhala pa luchenza akuvutika kugona ndi njala zoti ndi mkulu wake wa vice president zosadziwika can you imagine kunena kuti brother weniweni same blood ndi michael usi mr biswek amayendera njinga ya hamba ana ake akuzunzika kusowa ntchito komatu abambo awo ndi vice president timapempha bambo michael usi musanapite kumsika kojambula zithunzi pitani kwa gordon kumulanje mukathandize abale sizoona kuti brother wanu same blood mr biswek aziyendera njinga ya hamba tikuwaona every day paluchenza akuzunzika kupita kumakagula tomato wa 200 kwacha matemba a 1000 pamene inu muku- mukudya zoyeza there is an operative imene ikupanga run an online tv akumayitcha kuti bakili muluzi tv
akuluakulu history is the best teacher
ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tikupita chitsogolo tikusiyireni inu a times ndi abakili tv muzikamba za mbuyo koma ifeyo zikumabwera if amalawi akumamvera bakili tv utsogoleri ndi ofunika basi ngati onyamulidwa pano pakasungu pano kumapita ku lilongwe woyendetsa nkukhala munthu woti sakudziwa basiyo ichita ngozi mosakhalitsa nkusweka driver amene ali patsogoloyo komanso ndi amene akumthandizira driver tipa utsogoleri nkhani ndi utsogoleri ndi zoona zimene mukunenazi koma ngati mtsogoleri akulandira katangale nanga dziko lita mtsogoleri akatenge ndalama kwa amwenye nanga dziko lita ngati purezidenti amene akuchita nawo zakatangale ngati nduna zake zimene zikuchita nawo zakatangale ndi nchifukwa chake zili kusintha tikathana ndi katangale ndi bola mutharika yemweyo ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku Dr Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa Assemblies, ndiye tidadzachoka kanthawi mpingo uja wakhazikika chifukwa ife timathandiziranso ngakhale kumanga tchalitchilo umathamangitsa matope uh, ndi mahwilubala